Aesop a tháinig go hÉirinn. Mercury agus an siúinéir. Bhí siúinéir ag teacht thar an abhainn i mbád. Do thit a thua isteach san abhainn uaidh. Bhí sé creachta mura bhféadfadh sé an tua d'fháil thar nais as an abhainn. Do liúgh sé ar Mhercury an tua a thabhairt chuige aníos as an abhainn. Tháinig trua ag Mercury dhó. Tháinig sé chuige sa bhád. Cár thit an tua uait, a fhir bhoicht? ar seisean. Thaispeáin sé an áit dó. Chuaigh Mercury síos san uisce ar mhullach a chinn agus thug sé leis aníos tua. Tua óir ab ea í. An í sin do thua? ar seisean. Ó, ní hí, arsa an fear bocht, tua óir is ea í sin. Chuaigh Mercury síos arís agus thug sé leis aníos tua eile, tua airgid. An í sin do thua? ar seisean leis an siúinéir. Ó, ní hí, a dhuine uasail, arsa an siúinéir. Tua airgid is ea í sin. Chuaigh Mercury síos an tríú huair agus thug sé leis aníos an tua cheart, an tua iarainn a thit síos. An í sin í? ar seisean. Ó, is í go díreach, a dhuine uasail, arsa an siúinéir. Seo dhuit í, arsa Mercury, agus seo dhuit an dá cheann eile leis, mar is duine fíor macánta thú. Agus shín sé chuige na trí tuanna. Do hinseadh an scéal ar fud na tíre. D'airigh siúinéir eile é. Tháinig sé go port na habhann. Chaith sé isteach seana-thua a bhí aige. Ansan do chrom sé ar lógóireacht. D'airigh Mercury é agus tháinig sé ag triall air. Cad atá ort, a dhuine bhoicht? arsa Mercury leis. Ó, a dhuine uasail, ar seisean, mo thua do thit san abhainn uaim, agus cad a dhéanfad? Cad a dhéanfad in aon chor? Cár thit sí isteach uait? arsa Mercury. Thaispeáin sé an áit dó. Do léim Mercury síos agus thug sé leis aníos tua óir. An í sin do thua? arsa Mercury. Ó, is í go díreach, ar seisean, agus shín sé a lámh chun greim d'fháil uirthi. Do tharraing Mercury chuige í. A bhithiúnaigh gan chiall, ar seisean, an amhlaidh is dóigh leat ná feicim

Is mairg ná beadh sásta lena chuid féin. Ná leig do shúil thar do chuid. Is buaine an t-uanán ná an t-anaithre, is é sin le rá,

Ná cas le bob a bhualadh ar an súil atá ag féachaint ar an rud atá istigh id chroí. Aesop a tháinig go hÉirinn. Mercury agus an siúinéir. Bhí siúinéir ag teacht thar an abhainn i mbád. Do thit a thua isteach san abhainn uaidh. Bhí sé creachta mura bhféadfadh sé an tua d'fháil thar nais as an abhainn. Do liúgh sé ar Mhercury an tua a thabhairt chuige aníos as an abhainn. Tháinig trua ag Mercury dhó. Tháinig sé chuige sa bhád. Cár thit an tua uait, a fhir bhoicht? ar seisean. Thaispeáin sé an áit dó. Chuaigh Mercury síos san uisce ar mhullach a chinn agus thug sé leis aníos tua. Tua óir ab ea í. An í sin do thua, ar seisean. Ó, ní hí, arsa an fear bocht. Tua óir is ea í sin. Chuaigh Mercury síos arís agus thug sé leis aníos tua eile. tua airgid. An í sin do thua, ar seisean leis an siúinéir. Ó ní hí, a dhuine uasail, arsa an siúinéir. Tua airgid is ea í sin. Chuaigh Mercury síos an tríú huair agus thug sé leis aníos an tua cheart. an tua iarainn a thit síos. An í sin í? ar seisean. Ó is í go díreach, a dhuine uasail, arsa an siúinéir. Seo dhuit í, arsa Mercury, agus seo dhuit an dá cheann eile leis, mar is duine fíor-mhacánta thú. agus shín sé chuige na trí tuanna. Do shín an scéal ar fuaid na dtíre. D'airigh siúinéir eile é. Tháinig sé go port na habhann. Chaith sé isteach seana-thua a bhí aige. Ansan do chrom sé ar lógóireacht. D'airigh Mercury é agus tháinig sé ag triall air. Cad atá ort, a dhuine bhoicht? arsa Mercury leis. Ó, a dhuine uasail, ar seisean, mo thua do thit san abhainn uaim, agus cad a dhéanfad Cad a dhéanfad in aon chor? Cár thit sí isteach uait? arsa Mercury. Thaispeáin sé an áit dó. Do léim Mercury síos agus thug sé leis aníos tua óir. An í sin do thua? arsa Mercury. Ó, is í go díreach, ar seisean, agus shín sé a lámh chun greim d'fháil uirthi. Do tharraing Mercury chuige í. A bhithiúnaigh gan chiall, ar seisean, an amhlaidh is dóigh leat ná feicim an rud atá istigh id chroí? Agus d'imigh sé as a radharc láithreach. Chuaigh an siúinéir sin abhaile gan a thua féin ná aon tua eile aige. An múineadh, is mairg ná beadh sásta lena chuid féin. Ná lig do shúil thar do chuid.

Leanann an t-ainm an fhaid a mhaireann an bhó. Ná cas le bob a bhualadh ar an súil atá ag féachaint ar an rud atá istigh id chroí.